an teriw bi aw balimakɛ an'aw denkɛ ɔ bi n ko an bɛ bɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin hinɛ masa ka hinɛ ba la parce que dan foyi tɛ ala la bana adamaden ala ko ma kalakitul jinna wal insa illa liyabuduni ko adamaden ni jinɛ a m'an da foyi kosɔn ko ka alahu kelen pe de bato masa min ni bato ka kan sina tɛ ala la fɛn man ka fara ala ka bato la ko kɛ ɲɔgɔn tɛ ala la a ye sankolo dilan ani dalifɛn si m'a dilan parce que mɛlɛkɛ ma ala dɛmɛ sina tɛ ala la tɔgɔma yɛrɛ tɛ ala la dɛ walayi sina tɛ ala la ala bɛ dugukolo dilan dalifɛn ma ala dɛmɛ parce que jinɛw m'a dɛmɛ sina tɛ ala la comparaison tɛ ala de la walayi ala kelen de bɛ s'a bɛɛ la a ye diɲɛ ni alikiyama dan adamaden ma ala dɛmɛ ne balimaw ne fa ni n baw mun na anw b'a ɲini k'an bɛ sina kɛ ala la hali ibilisa setani min kɛlen bɛ ka diɲɛ marasa bi ibilisa y'i kali ala la de nka ko ya setigi ala n ye n kali i ka pisansi de la ala e ka pisansi la fo n ka adamu den bɛɛ don janɛmɛ kɔnɔ nka ala ka hinɛ kuma lajɛ an ka ala ka nɔgɔya kuma lajɛ ne balimaw ala ko k'i y'o pisansi min fɔ ne ala la n'o pisansi ye ni ne ala ka setigiya ye walayi n'a kelen kelen o kelen kelen fana tubira ka yafa ɲini ne ala fɛ fo ne ala ka yafa n ka jɔnw fana ma ibilisa ye fɛɛrɛtigi de ye a bɛ adamaden ni kunkolo a b'i hakili détourner dɔɔni mais n'i yɛrɛ y'i sigi k'i miiri walahi i bɛ tiɲɛ ye ne balimaw an ka dugukolo cɛncɛn camanba in lajɛ i taara kɔgɔjida la o i ma taa bajida la o e yɛrɛ k'i to i ka so kɔnɔ i ka ji camanbaw lajɛ ne balimaw an k'an to an ka du kɔnɔ an ka taa kungo kɔnɔna la an ka jirisun camanba ninnu lajɛ ɛ ne balimaw ala kɛlen don ka kabako ko minnu bila dugukolo sanfɛ ne ko an ka ji kɔnɔfɛn camanba ninnu lajɛ ne balimaw an k'an kunkolo kɔrɔta an ka sankolo lajɛ san joli san miliyɔn joli pɛrɛnda ma bɔ a la n ko hinɛ masa de don a ka baara ani dalifɛn si ka kɛwale tɛ kelen ye kɔntrɛli jɔw tɛ ka baara kɛ kow bɛ kɛ ni ala ka yamaruya de ye ni ala ko min ka kɛ o de bɛ kɛ fanga bɛ ala la ne balimaw i sigi i ka du kɔnɔ i ka mangoro sun lajɛ mangoro sun fitininin ala bɛ sanji na a b'a falen a bɛ ji bɔ dugukolo sanfɛ k'a di anw ma an b'a k'a kan ala bɛ mangoro sun a b'a falen dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni n'o kɛra ala bɛna filaburu bɔ mangoro sun na filaburu kɔfɛ ala bɛ jiriden bɔ mangoro sun in na ne ko jiriden a bɔra yirisun de la wa ayi jiriden a bɔra filaburu de la wa o dɔnni t'e yɔrɔ dɔnni tɛ ne yɔrɔ jiriden bɔra cogo di parce que ala ko k'a ka kɛ a kɛra ne balimaw wuli i ka taa lamu san walima dɔgɔtɔrɔw ɲininka ko k'u ka kungolo jukɔrɔla u ka si dalen bɛ golo min kan u k'a wuli ka bɔ yen u k'a lajɛ ni si dɔw b'a kɔrɔ si t'a kɔrɔ o tuma si in a bɔra kunkolo de kɔnɔ wa a dɔnniya bɛ ala de yɔrɔ e t'a dɔn ne t'a dɔn ne ko si in bɔra min parce que ala ko k'a ka kɛ o de y'a to a kɛra ne balimaw den bɛ kɔnɔbara la a jilama don k'a yɛlɛma k'a kɛ jolikuru ye k'a yɛlɛma k'a kɛ fasa ye k'a yɛlɛma k'a kɛ kolo ye ala bɛ tila k'a fara fara k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a dilan k'a kɛ adamadenni ye ni bɛ fiy'a la tuma min na fa t'a kalama ba t'a kalama o ji gansan o de tun bɛ kɔnɔbara la mɛ ji yɛlɛmana k'a kɛ den ye cogo di dɔgɔtɔrɔ t'o dɔn e t'a dɔn ne t'a dɔn o dɔnni bɛ hinɛ masa de ka ko kɔnɔna na parce que fanga de bɛ ala la parce que ala ko k'o ka kɛ o de fana kɛra ne balimaw den a fitininin b'i bolo a bɛ s'e ka so kɔnɔna la a bɛ daraka dun ɲɔgɔn fɛ a bɛ tilela dun ɲɔgɔn fɛ ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ kasi i bɛ nɔnɔ ta i b'a di den ma nka waati jumɛn na e balila k'a ye ko den balila a bɛ ka janya dɔ bɛ ka fara a kundama kan un o dɔnni tɛ e yɔrɔ den yɛrɛ t'o kalama o dɔnni tɛ ne yɔrɔ o dɔnni tɛ dalifɛn si yɔrɔ jɔnni bɛ k'a kɛ setigi ala parce que fanga bɛ ala de la ala de puissance ka bon ala de kelen bɛ s'a bɛɛ la ni faama ala ko min ka kɛ o de bɛ kɛ ne balimaw an ka diɲɛ lajɛ an k'an yɛrɛ sama ka bɔ sitanɛ ka fɛɛrɛw bolo ɲɛnamaya ko bɛɛ ye ala ko k'a ka kɛ parce que a kɛra fana ni ala ko min ka kɛ o de bɛ kɛ balina ko foyi t'o la an bɛ min yɛrɛ dɔn an ka ɲɛnamaya la n'an bɛ boli ka taa filanan ɲini ala la ka taa karamɔgɔw fɛ yen ka taa dɔnnikɛlaw fɛ yen ko an nana ko ɲɛɲini ko dabali ko juguya dabali ye tiɲɛ ye ala y'a fɔ mɛ dabali bɛ kɛ de k'a jaabi ni ala ko k'a ka kɛ ni ala ko min kana kɛ a tɛ kɛ dabali lankarilan dabali y'an kuntigi muhamadu minɛ sallallahu alaihi wasallam a dabali bɛ kɛ tuma min na ala t'a kalama wa ala b'a kalama e yɛrɛ k'i sigi ka miiri dɔɔni ne yɛrɛ bɛ dɔɔni fara an ka miiri ta kan an ka hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ an ka sitanɛ ka fɛɛrɛw ye an k'an yɛrɛ sama ka bɔ filankafoya la an k'an yɛrɛ sama ka bɔ filananw na k'u ɲini ka fara ala kan an k'an yɛrɛ sama ka bɔ sɛmɛyɔrɔw la an k'an sɛmɛ ala kelen na an k'an yɛrɛ sama ka bɔ jigiya wɛrɛ la min tɛ ala ye dalifɛn si tɛ kɛ komi ala wa dalifɛn si ni ala tɛ kelen ye ala ye dabaga de ye dalifɛnw ye jɔnw de ye ni ala ko min de ka kɛ o de bɛ kɛ ne balimaw an ka miiri dɔɔni n ko jɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko jɔn bato k'o ka fisa ni ala bato ye ka tugu adamaden dɔ nɔfɛ k'o lahɔrɔma kosɔn k'o ka fisa i ka ala yɛrɛ bato olu ma fɛn dɔ de faamu hakili muhamadu bɛna surunalidu don maa min ye kiyama kɛnɛ kan a hakili k'o tigilamaa ye n k'o ye ala de ka hinɛ ye ni ala ka hinɛ tɛ anw kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam a hakili tɛ se k'a yɛrɛ ye jango a hakili ka jɔn wɛrɛ ye ala de hinɛna a ka jɔnw na a y'a ka muhamadu sanuman ta ka miiri ka n'u la ka se k'ale alahu masaba deli nin bɛɛ ye ala ka hinɛ ye parce que ala ko ko k'ale deli delili de ka di ala ye dabali min kɛra an kuntigi muhamadu la sallallahu alaihi wasallam dabali y'a minɛ tiɲɛ don dabali y'a minɛ mɛ ala ye mɛlɛkɛ fila bila kelen b'a kunyanfan fɛ kelen b'a senyanfan fɛ ko mun y'anw teri sɔrɔ ɛ ko ko karisa de ye dabali k'an teri la a y'a bila min a y'a bila kɔlɔn kɔnɔ ɔ ko karisa dun y'a kɛ a bɛ kɔlɔn kɔnɔ ɔ dabali lankarilan suran fila ala y'a jigin kulo awuzu birabil falaki kulo awuzu birabil nasi ala y'o jigin k'o de bɛ se ka don a ni dabali bɛɛ cɛ ne ko kulu auzu birabil falaki kulu auzu birabil nasi e yɛrɛ k'a jateminɛ mun de b'a kɔnɔ ka ala tanu k'a ka setigiya d'a ma nin bɛɛ la ala ka laɲini ye mun ye ne balimaw an k'a dɔn ko ale alahu de bɛ se auzu bilahi mina shaitani rajimi k'a bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an na mɛ tanga ɲinina jɔni fɛ tanga ma ɲini mɛlɛkɛw fɛ tanga ma ɲini cidenw fɛ tanga ma ɲini ne fɛ a ma ɲini e fɛ a ma ɲini dalifɛn si fɛ tanga ɲinina masa fɛ masa min ye dalifɛn bɛɛ dan a b'a yɛrɛ sago la ni min ka di alahu ye a b'o de kɛ a ko ko an k'an sɛmɛ ale ala la ɔ e dara a la ko a fɔli auzu bilahi mina shaitɔni rɔjimi ko k'i bɛ tanga ɲini ala fɛ ala k'i kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ne dara a la ko ala de bɛ se k'i kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ne balimakɛ ne balimamuso mun na e t'i ka koɲɛ bɛɛ di ala ma e yɛrɛ k'i miiri so ɲuman cɛ ka ɲi mobili ɲuman cɛ ka ɲi muso ɲuman ka ɲi den ɲuman ka ɲi ni diɲɛ masirifɛnw cɛ ka ɲi koyi mais don kelen e de bɛna sama nin bɛɛ bolo n'u bɛ n'i kɛ i b'a fɔ k'u b'a fɛ k'i t'i fili de k'i siri u tɛ dan o ma ka taa dingɛ sen u tɛ dan o ma k'i bila dingɛ kɔnɔ ka biriki datugu i da la ka bɔgɔdoroko kɛ k'a bɛɛ bari ka tila ka cɛncɛn caman to a kan nin bɛɛ b'a kɔ don i la u taara k'i to jɔni bolo ɲɛnamaya la i bɛ masa min bolo dɛ u bɛ taa k'i to masa kelen bolo ne balimaw an ka ala kɛ kelen ye walayi filanan tɛ ala la tɔgɔman tɛ ala la ala bɛ keleya ala ko mɛlɛkɛw n'aw ye fila fara ne ala kan fo n k'aw digi n ka jahanɛmɛ kɔnɔ ala ko ya muhamad sallallahu alayhi wa sallam n'i ye fila fara ne ala kan fo n k'i sɔn n'a juru tigɛ nabilayi nuhu a den tolen ji la a y'a den yira ala la ala k'i dɔ tɛ bari k'i den a ye fila fara ne ala kan alayhi salam nabila ibrahim alayhi salam a fa fatulen a ye dugawu kɛ ko ala ka hinɛ a fa la ala ko n ti hinɛ i fa la n b'i fa digi n ka janɛmɛ kɔnɔ parce que a ye fila fara ne kan e ma sɔn ka fila fara ne kan o de y'i to n ka nɛɛma kɔnɔ ala tɛ filankafoya fɛ ne balimaw an ka kolonifilaw to yen ne balimaw an ka nasi ni sɛbɛn to yen ne balimaw dugu tilafɛ seli a ma fɛn o fɛn di adamadennin ma e b'o bɔ min dugaw jaabi waatiw caman bɛ ala bolo a fɔra ko juma waati dɔ bɛ yen k'o ye dugaw jaabi waati ye dɔw ko alimami bɛ kutuba la waati min na a b'i sigi waati kunkurunin min kɔnɔ ka wuli o waati kunkurunin kɔnɔ k'o waati dɔnnibaga fanba ko k'o tuma de don wa dɔw ko ko juma ko lansara tɛmɛnen kɔfɛ don ɔ ko fo ka taa fitiri se ni juma lansara tɛmɛna fo ka taa fitiri se ko jɔn tɛ foyi fɔ ala ye ko fo ala k'a jaabi mais ala tɛ juguman fɛ n teri ala bɛ ɲuman de fɛ e yɛrɛ k'i miiri delili cogo de bɛ ala la ala tɛ haramu fɛ yatimɛden tɔɲanen bɛ e bolo e y'i bolo ja ala ye ala bɛ mun fɛ i ka dugawu ye maa min bɛ k'a ba lakasi dangaden ala bɛ mun fɛ i ka dugawu ye e bɛ hɛrɛ kanu n'i yɛrɛ ye e bɛ ka bɔnɛ kanu n'i balimaw ye ala bɛ mun dugawu jaabi lase e ma ala ko ko dugawu tɛ jaabi ka haramu to kɔnɔbara la e taara ka taa dɔ jigi tigɛ walima ka taa haramu ko dɔ kɛ ka wari ɲini n'a ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ala t'a kɛwale fɛ ala ma sɔn a kɛwale la fɛn fila de bɛ yen alikiyama mizanu bɛ yen ɲuman balansi ani juguman balansi tuma dɔ i bɛ to k'i kɛwale ta i b'a bila balansiw ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ k'a lajɛ ɔ ne b'a fɛ ka n ka nin baarakɛta in bila ɲuman balansi walima juguman balansi ala dun ɲɛ bɛ ne na ɔ n bɛ se k'a bila jumɛn kɔnɔ n'i ye min bila juguman balansi kɔnɔ kana baara kɛ n'o ye k'i b'o nafolo ta k'o dun bari n'o nafolo bɛ kɔnɔbara min na n'i ma tuubi ka segin ala ma n'i ye ala wele ala ko a tɛ haramu bɛ dusukun min kɔnɔbara min kɔnɔ a t'o dugawu jaabi haramu fini bɛ e la e sigilen don e bɛ ka ala wele ala ko k'a t'o jaabi ala tɛ tɔɲani fɛ i jɔnɲɔgɔnw ka hakɛ d'u ma ne balimaw an ka ala kɔlɔsi an ka lahalaya bɛɛ la an ka ala kɔlɔsi an ka kɛwale bɛɛ la an k'a dɔn ko se bɛ ala de ye fanga bɛ ala de la wa foyi tɛ kɛ fo alahu ka sɔn walahi ko karisa taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a y'a farikolo yɔrɔ dɔ tigɛ ko k'a dilan cogoya dɔ la ala tɛ kɔrɔtɔ bari ala tɛ kɔrɔtɔ ne fa ala tɛ kɔrɔtɔ diɲɛ ye kunkolo degun lajɛ ye walahi i bɛn'i kunkolo degu k'a lajɛ n'i ye san ba kelen k'a kɔnɔ don dɔ f'i ni mɛlɛkɛli mawutu ka ɲɔgɔn ye saya de nana ni tiɲɛ ye don dɔ i bɛna segin i sirilen dewu ka taa dingɛ sen i ni minnu jɛra ka alahu kota olu de bɛ t'i fili ka t'i di hinɛ masa ma n'u taara di patɔrɔn ma ne fɔra n jatigi kɔ jɔn si tɛ fɔ ala kɔ i bɛ taa faama dafalen sɔrɔ a b'a ka masaya kɔnɔ ne balimaw walayi dɔgɔtɔrɔ bɛ adamaden minnu dilan k'u y'u bɔ mɔgɔkɔrɔbaya la k'u kɛ denmisɛnnin fitinin ye u yɛlɛmanen min filɛ an ɲɛ kɔrɔ dɛ ala de ko k'o ka kɛ parce que n'i tugura sitanɛ nɔfɛ ala tɛ ban a man d'a ye de a man di ala ye bari ibilisa n'an y'a jate minɛ ibilisa bɛna mun fɔ janɛmɛ kɔnɔ i m'a faamu a ka kutubaw la a ko aw min bɛ tasuma kɔnɔ n'aw bɛ ka ne ibilisa wele n tɔgɔ la a ye ne tɔgɔ bila koyi i m'a faamu ala ye cidenw ci aw ma ne delila ka ciden ci aw ma wa ala ye kitabu jigin aw kan ne ye kitabu jigin aw kan wa n ma ciden ci aw ma fo aw tugura aw ni dungɔ de kɔ ka tugu ne ibilisa kɔ o tuma aw bɛ tasuma kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kɔnɔ wa bɛɛ kunko y'i labɔ ɛ ne balimaw ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma ani minnu bɛ fili la ala k'an n'u bɔ sitanɛ ka fɛɛrɛ jugu filiw bolo sitanɛ ka ko bɛɛ ye fɛɛrɛ ye walayi sinon o tɛ se foyi la foyi tɛ se ka kɛ fo alahu ka sɔn n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen n'a y'i bɔ mɔgɔkɔrɔbaya la k'i kɛ denmisɛnnin ye i tɛ se ka yɛlɛma k'i kɛ denmisɛnnin ye a dalilu tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo a se foyi t'a ye ala de b'a fɔ ko kɛ jɔn in ko k'a bɛ ne kota nka ne alahu bɛ se fana bɛɛ de la kɛ a bɛ kɛ ala de ye janɛmɛ dilan o ala de ye alijinɛ dilan ala de ye ɲuman dilan ala de ye juguman dilan an kana dilanbaga ɲini a la dɛ ala ye ɲuman dilan ala ye juguman dilan ala ye janɛmɛ dilan ala ye alijinɛ dilan nin bɛɛ dilanbaga ye ala de ye e bɛ ko ɲuman o ko ɲuman ye dalifɛn si m'a dilan alahu de y'a bɛɛ dilan wa i bɛ kojugu o kojugu fana ye dalifɛn si m'a dilan alahu de y'a dilan nka alahu de ko anw ma ko an ka tugu ɲuman de nɔfɛ an ka baara kɛ ale ala ye bari ale m'an dilan k'an ka na dugukolo sanfɛ ka na to nin kulonkɛ ninnu ni dɔn ni manamanakow ni fɛnw na ko ale m'an dilan kosɔn a y'an dilan ko k'ale alahu de bato ne teri ɔ sisan ala ko n'an bɛ ko o ko kɛ k'an k'a fɔ bisimilahi n'an nisɔndiyara an k'a fɔ alihamudulilayi n'an ye ko dɔ ye ko min diyara an ye an k'a fɔ mashallah bisimilahi o ko e k'o k'i dalagese n'i bɛ don ko o ko la a fɔ bisimilayi ne ko ne bɛna walifɛn suɲɛ e bɛ se k'a fɔ bisimilayi wa parce que ala ko tɛ ala kota don n'i bɛn'i ba bugɔ e bɛ se k'a fɔ bisimilayi wa n'e bɛna taa karamɔgɔ fɛ ka taa dabali jugu la e bɛ taa karamɔgɔ fɛ ka taa ko ɲɛɲini i man ka bisimilayi fɔ o bisimilayi fɔ sira t'olu ye bisimilayi bɛ fɔ de bari fɛn min ka di ala ye i bɛ bisimilayi fɔ o de la mɛ fɛn min man di ala ye n baden i kɔlɔsi ka b'o la walayi mɔgɔ caman bɛ yen alikiyama kɛnɛ kan jigilatigɛ bɛn'u sɔrɔ ala k'an n'aw kisi ka bɔ a ma bari u yɛrɛ sigilen don u nisɔndiyalen don n'u ka baara kɛta ye nka u bɛ taa sɔrɔ foyi t'u bolo ala ɲɛkɔrɔla la n baden n bɛ kangari kelen da i ye n'i ye gulɔ min gulɔ jurumu bɛ yen n'i selila seli baraji bɛ yen mɛ n'i ye fila fara ala kan walahi n'i selila seli baraji tɛ yen n'i ye sonyɛni kɛ sonyɛni jurumu bɛ yen n'i selila seli baraji bɛ yen walahi ni nasi ni sɛbɛn b'i bolo walahi n'i taara filɛlikɛlaw fɛ yen kan'i yɛrɛ sɛgɛn n'i selila foyi baraji de tɛ yen ne baden kana sɔn i ka makantaga ka k'i bolo vakansi ye i yɛrɛ ɲini i ka gɛrɛ i dilanbaga la se bɛ masa min ye e taara karamɔgɔkɛ caman fɛ yen o karamɔgɔkɛ fatura cogo min na e m'o ye wa n'o tun bɛ ko dogolen dɔn bana jugu min y'a sɔrɔ a n'a sara cogo min na walayi a tɛ sa ten e yɛrɛ k'i miiri miliyɔn tan minɛ i ka don karamɔgɔkɛ kan morikɛ ne nana miliyɔn tan d'i ma n b'a fɛ i ka n fa kelen ba kelen faga n ye morikɛ b'a fɔ i ka segin ni wari ye a bɛ wari minɛ parce que diɲɛ ɲinina don n'a ye wari minɛ e bolo a b'a fɔ k'a bɛ dabali jugu kɛ e balimaw la ala mɔgɔ bɛ sɔn a ma wa o ni ala ko bɛ bɛn wa ne balimaw an kana to ka ni dungo fara ala ko kan ala tɛ ni dungo masa ye ala ye hinɛ masa de ye ala ye funisire masa de ye wa ala ye nɔgɔya k'a ka jɔnw ye a jate minɛ sun ka di ala ye mɛ an kutigi muhamadu sɔlɔlahu alayhi wa salam a sunna cogo min na k'an k'a ladege ten de seli ka di ala ye mɛ e kana foyi fara a kan muhamadu selila cogo min na a ladege ten e bɛ ka waliju minnu fɔ dɛ ala m'olu ci an ma o tɛ kuranɛ kɔnɔ a hadisa tɛ yen u tɔgɔ ma fɔ bi u tɔgɔ ma fɔ sini ni min kɛra waliju ye o siranna ala de ɲɛ gulokibadon tɛ maa kɛ waliju ye walayi ne baden kan'i jigi tigɛ i yɛrɛ la koyi e bɛ se k'i yɛrɛ n'i ka sɔrɔtinin to so kɔnɔna la ni min bɛ e ni alahu cɛ n'i dusukun saniyalen don ka tara ala ma i y'a kɛ kelen i ma fila fara ala kan e bɛ ala bato a bato cogo de la i ye ala kanu ka tɛmɛ a ka dalifɛn bɛɛ kan i bɛ siran ala ɲɛ dogo ni bange e bɛ maloya ala ma dogo ni bange e bɛ alahu bonya dogo ni bange e ne baden n'i y'a kɛ ala ta ye i bɛ kɛ ala ka waliju ye ani maa min fana bɛ ibilisa ka baara kɛ n'i tugura sitanɛ nɔfɛ ne ko misiri kɔnɔ mun de bɛ fɔ hayi yala sɔla a ye na seli ma morikɛ dalen bɛ so kɔnɔ ko ale bɛ kaliwa la o tuma a ni ala de bɛna ɲɔgɔn ye wa mɛlɛkɛ ma deli ka ala ye fɔlɔ ala pisansi de ka bon ciden tɛ yen min ye ala ye ala pisansi de ka bon ala ka danfɛn ma deli ka ala ye hijabu wa bi wolonfila bɛ ala n'a ka dalifɛn bɛɛ cɛ n'a ye hijabu kelen sama ka bɔ yen ala nɔɔrɔ bɛ dalifɛn bɛɛ jeni e ye nabilayi musa ka kisa mɛn a y'a ɲini k'a b'a fɛ ka ala ye min bɔra a la i y'a ye alayhi salam ne baden i janto i yɛrɛ la walijukɛ dalen bɛ so kɔnɔ ko ale bɛ ka kaliwa kɛ a ni ala tɛna ɲɔgɔn ye mɛlɛkɛ bɛ ye saya don ala y'o fɔ anw de ye anw tɛ ciden wɛrɛ ye anw tɛ kira wɛrɛ ye kira laban tɛmɛna ka ban muhamadu sɔlɔlahu alayhi wa salam jibiril tun bɛ jigin ale de kan e ka walijukɛ dalen bɛ so kɔnɔ han o tuma a ni jɔni bɛna ɲɔgɔn ye a ni mɛlɛkɛ tɛna ɲɔgɔn ye a ni ala tɛna ɲɔgɔn ye rendez-vous b'a ni jinɛ sitanɛw cɛ u ka fɛɛrɛ de sera a la a b'u ka bila kɔnɔ u bɛ k'a lamarasa de wa foyi man di sitanɛ ye ka tɛmɛ karamɔgɔ kan jama bɛ min lamɛn jama bɛ tugu min nɔfɛ n'a sera k'o kelen lafili a bɛ jama caman de sɔrɔ ne baden i janto i yɛrɛ la ne sinji i janto i yɛrɛ la ne yɛrɛ ɲaamɛden i ka dugawu sama ma n yɛrɛ ka n janto n yɛrɛ la ala k'an janto ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an bɛ min gɛlɛya aw ma an ka ala ye an lahalaya bɛɛ la ni ni jama don a bila i kɔnɔ ko alahu ye mɛnni masa de ye foyi tɛ fɔ fo ala de k'a mɛn min bɛ dusukun na i bɛ ka pɛrɛn ka min f'i da la nin bɛɛ fɔcogo ye kelen ye hinɛ masa bolo walayi soso taama kan ala de b'a kalama mɛnɛmɛnɛ taama kan ala de b'a kalama a bila i kɔnɔ ko alahu ye yeli masa de ye e bɛ yɔrɔ min na i ni maa caman don wa alahu ɲɛ b'aw la i b'i kelen na alahu ɲɛ b'aw la n'a y'i diya dugukolo wolonfila sɔgɔ i ka t'i da yen alahu de b'i kalama wa alahu ɲɛ b'i la foyi tɛ dogo ala la sankolo kɔnɔna na wa foyi tɛ dogo ala la dugukolo kɔnɔna wa fɛn bɛɛ b'a kelen ka yamaruya kɔnɔ e bɛ koɲɛ bɔ alahu bolo i bɛ taa di jɔnni ma masa ɲumanba in a b'i kɔrɔbaya a bɛ fiɲɛ d'i ma a bɛ dumuni d'i ma a bɛ dumuni digérer i ye ɲɛkisɛ vision ala de bɛ k'a kɛ kunsigi bɔtɔ ala de bɛ k'a kɛ karamɔgɔ tɛ wele nin si la ala ka hinɛ dafali k'a ko garijɛgɛ ye fɛn tilannen ye k'a ban walayi n bɛ deli ka kuma in kan n bɛ segin a kan tuguni garijɛgɛ fura n'a tun bɛ morikɛ bolo n'a bɛ domakɛ bolo n'a bɛ kolonintigi bolo walahi e tɛ s'a ka jama aran na koyi parce que a ma se maa ka jɔ ale ka da la dɛsɛ de bɛ maaw s'u ka da la koyi parce que u dɛsɛlen de don walayi dɛsɛ dan ye ninnu ta ye n'u bɛ se ko la maa tɛ jɔ u ka da la parce que miliyari yɛrɛ min bɛ k'olu ka so kɔnɔna la o yɛrɛ tun kan ka so yɛrɛ da palon ka bɔ kɛnɛ ma mɔgɔw b'o ta kare kun na ka sɔrɔ u ma jɔ u ka da la garijɛgɛ fura a b'e bolo e ko mangoro sun bɛ e ka so kɔnɔ e yɛrɛ ni palanin bɛ kɛnɛma i bɛ mangoro kolo deli la ne balimaw an k'an sigi an ka miiri garijɛgɛ bɛ garijɛgɛ tigi de bolo ya razak ala kelen ya samadu ala kelen ya jabaru ala kelen ya zil jalali wal ikram ala kelen an kana filanan ɲini ala la bari filanan tɛ ala la mɛlɛkɛw ka fari u ka fariya u tɛ se ka fariya fo ala ka yamaruya jibril alayhi salam a tun bɛ na don dɔ la a nana don dɔ an kuntigi muhamadu ma salalahu alayhi wa salam a y'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ adamaden cɛ ɲumanba ye ka n'i kunberekun fila nɔrɔ muhamadu kunberekun na u ye baro kɛ salalahu alayhi wa salam muhamadu ka sahabaw y'a ye ɛ n ko jibirila kelen kelen de y'i jɔ dugu dɔ donda la a pɛrɛnna siɲɛ kelen ka dugu bɛɛ yɛlɛma k'u bɛɛ kɛ poussière ye ɔ alahu de bɛ ka nin kɛ ala de bɛ s'a bɛɛ la walayi n'a ka di ala ye n'a ko min ka kɛ o de bɛ kɛ ni ala ko kun fayakun na ala ko min ka kɛ o de bɛ kɛ n'a ka di ala ye e min bɛ ka ne lajɛ ne yɛrɛ min sigilen don ala b'a fɔ sisan ne ka jɔn minnu filɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ ka yɛlɛma a ka kɛ sɛnɛgali jɛgɛ ye an bɛ bali k'an yɛrɛ ye baji kɔnɔ ala an t'an doncogo dɔn ji kɔnɔ diɲɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ ji ye anw b'an yɛrɛ jɛgɛlama y'a kɔnɔ alahu de bɛ se ni alahu ko k'a b'anw yɛlɛma a b'an kɛ fɛn o fɛn ye alahu de bɛ s'a bɛɛ la jɔnw tɛ se ala de bɛ se fanga tɛ jɔn na fanga bɛ ala de la se tɛ jɔn ye se bɛ ala de ye kow fɔlɔla masa min bolo wa kow bɛ laban masa min bolo ala k'an da ala la ala k'an sɔn ala ye ne balimaw n ko n bɛ bɔ ka nin wajulu kɛ ni n balima silamɛw ye nin y'an famanen ye ɲɔgɔn ma parce que n yɛrɛ tun bɛ kɔɲɔ na n bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲin'aw fana fɛ a ka dugawu kɛ n ye muso furu alihamudulilayi ala de ye hafizu dɔ ya hafizu kuran ala y'a diya muso kalite min ka di n ye ɲɛnɛmaya la muso min b'a yɛrɛ sutura parce que cɛbakɔrɔ kiyama i tɛ tɛmɛ dɛ ala ko ten i dalen b'i furumuso min na o de bɛ n'i jɔ i n'i ka arijana cɛ ala a ma ne yamaruya dɛ ala ne ye kota min kɛ a kɛra n cɛ ɲɛna dɛ ɔ sisan an ka ɲɛnawolomali kɛ a bɛ fɔ a tɛ se ka fɔ fana ko minnu bɛ yen k'u tiɲɛnen don k'u tɛ se ka yɛlɛma un ne balimakɛ an ka dugawu kɛ an n'u bɛɛ ye an si dafalen tɛ kuma bɛ ne yɛrɛ min da n dafalen tɛ ne bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu k'aw ye nka alihamudulilayi n ye muso min ɲini ala fɛ hinɛ masa hinɛn'a ka jɔn na a y'a d'a ka jɔn ma a ka dugawu k'an ye a ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ala de b'a ka jɔn dɔn ne balimaw walahi aw fɛn o fɛn n'aw y'a yɛrɛ ye ni ala kotali dɔ kɔnɔ kan'i jigi tigɛ ala la ala ko inna allah gafuru rahim ko jurumu mana bonya cogo o cogo ale ala ka yafa fɛrɛlen don jurumu ye wa ale de ye yafa masa ye yafa deli ala fɛ i ka tuubi i ka segin a ma yanni mɛlɛkɛli mɔtu ka surpirizi ka na bi don wa sini don ne balimaw e t'a dɔn ne t'a dɔn alahu de b'a dɔn walayi maa caman y'i to kamera b'a bolo i n'a fɔ a filɛ ne baba ɲaamɛ bolo cogo min na dakuruɲɛ kelen ma fara kuma kan fo mɛlɛkɛli mɔtu ka kalifa minɛ ka taa n'a ye an b'a ɲini setigi ala fɛ saya b'an sɔrɔ don min na o k'a sɔrɔ an kolonnen don ala ye an bɛ ka jɔnya baara kɛ ala ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ o tɔgɔ fɔra a ma tɔgɔ in bɛɛ ye tɔgɔ sanuma ye nka muhamadu ko ko tɔgɔ kelen de ka d'ale ye ko alahu ka jɔnkɛ ɛ eh, ni jɔn min kɛra ala ka jɔn ye walayi o jɔn de b'i diya bari ala de ye dilanbaga ɲuman ye ni jɔn kɛra ala ka jɔn ye a b'i bonya ni jɔn kɛra ala ka jɔn ye a bɛ hinɛ i la ni jɔn kɛra ala ka jɔn ye ala b'i sago bɛɛ d'i ma an ka bɔ adamadenw ka jɔnya la an ka bɔ jinɛw ka jɔnya la an k'an yɛrɛ kɛ alahu ka jɔn ye dalifɛn si ka jɔn t'an ye alahu hinɛ masa se masa fangatigi ala kow fɔlɔla masa min bolo kow bɛ laban masa min bolo an y'a ɲini a setigi ala fɛ kiyama kɛnɛ a tile kalamanba waati ala ka ne ni aw bɛɛ bila a ka larusi suma kɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ don min na jɔnw dɔw bɛ ka malo ala ka ne ni aw sutura an y'a ɲini ala fɛ siratu a banbalen janɛmɛ kunna k'an ka taa alijinɛ kɔnɔ a ka misɛn ɲɛsi ye a da ka di lamu ye an y'a ɲini ala fɛ ala k'a tigɛli kɛ ne ni aw bolo ɲɛ tugu k'a yɛlɛ ye jɔnw tɛ se alahu bɛ se an y'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jannatul firdawusi kɔnɔ asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatu.